Bhuel, Dia daoibh, bliain a ceathair. Tá súil agam go bhfuil sibh ar fad go maith. Tá muid anseo just chun Ceacht a hAon a dhéanamh agus ansin beidh sibh ag déanamh Ceacht a 2 chomh maith leis an Measúnú Leanúnach ar an gcéad lá eile. So an rang a bhí agamsa, ó bliain 1 go 3. Beidh sibhse ag déanamh Ceacht 1 anseo ar an Déardaoin agus an rang a bhí ag Oide Emer beidh sibhse ag déanamh é ar an Luan. So an rang a bhí agamsa, an iar-rang Oide Ciarán, Ceacht 1 inniu, ar an Déardaoin agus ansin Measúnú Leanúnach ar an Aoine. An ceacht a bhí ag Oide Emer, tá sibhse ag déanamh Ceacht 1 ar an Luan agus beidh sibh ag déanamh Measúnú Leanúnach ar an Céadaoin. So, le sin ráite, ní gá dúinn an iomarca am a caitheamh amach, cur amú. Beidh sibh ag léamh an text ón OneNote, so an text anseo, athróidh mé sin tar éis an ceacht seo, agus freagair na ceisteanna ar an bhfoirm. So, tá an ceist, an ceistneoir, an bhfoirm anseo do rang Oide Emer agus anseo do mo rang. Sin an text. So is féidir libh féachaint air trí mo e-reader anseo. So wir haben Ferien ohne Eltern. So laethanta saoire gan tuismitheoir. So mar sin, má feic muid ar an bhfoirm, tá cóip ansin. Tá dhá ceist le fhreagairt. So luaigh trí shonra faoin Gearmánaigh óga agus a gcuid laethanta saoire ón réamhrá, sin an píosa sin. So trí píosaí eolas, trí píosa eolas agus tabhair trí cúis go bhfuil Lina agus a cairde ag iarraidh dul go Bhaile Átha Cliath. So sin ó alt a haon. So Fünf Millionen Jugendliche. So cúig

laethanta saoire is fearr leo ná Strand oder Badeurlaub. So, laethanta saoire, sin an Urlaub, ar an trá nó eh Bade sin linn, so linn snámha. So tá siad ag caint faoi em laethanta saoire ar an trá nó ag snámh i ndáiríre. So tá siad ag caint faoi an farraige agus an.

i ndáiríre bliain a bliain a 6 zehnten bliain a 4 elften so sin tar éis bliain a 6 so tá sí i ndáiríre in em sa chéad bliain san ollscoil sa no she's sa Max Planck Schule so tá sí ag déanamh bliain a 7 so in Kiel erzählt von ihren Plänen tá sí ag insint faoi a pleananna ohne ihre Eltern chun dul ar laethanta saoire gan

D'inis sí dúinn faoi brú óige, now tá seo deacair le aistriú, a mheas sí nó ní, a mheas sí, ba cóir go mbeadh an brú óige sin go maith, cos tá an die ag cur síos faoi an Jugendherberge, so sin an which nó that, sehr gut, an-mhaith, sein soll, ba cóir. go mbeadh sé. Ba chóir go bhfuil sé. So, d'inis sí faoi brú óige atá sí den tuairim go mbeadh go maith. Frau Heinz hat es mir gesagt, dúirt Frau Heinz liom, so sin an gesagt an aimsir caite ar sagen, und dem Christian auch. So, dúirt sí liom agus go Christian freisin.

Baile Átha Cliath. Er hat gesagt, er kommt auch mit. Dúirt sé linn gur tiocfaidh sé linn. Ok, so sin an méid le déanamh inniu agus ina dhiaidh sin is féidir libh dul isteach chuig na ceisteanna, trí sonra faoi na Gearmánaigh óige agus siadsan ag dul ar laethanta saoire agus trí cúis go bhfuil Lena agus a cairde ag iarraidh dul go mBaile Átha Cliath. Bí cinnte gur brúnn sibh ar 'Submit' nuair atá sibh críochnaithe leis an gceacht seo agus ansin ní beidh sibh ag cloisteáil uaim trí ríomhphost má tá sin déanta mar is ceart. So, auf Wie.